Nga! Nga! Bwanji kudalira nyanga, kwemwa imwe ine nikakamilenge, chifukwa ndiziwa ndinudi wokhulupirika pa ine Namalenga, simchedwa simfulumira Mbuyanga, munthawi yoikika muyankha mapemphero anga, nkhani pa inu ndili nga! kungangamira.

lo i have something for you ufuna undibele ukumabwera ndi nkhope yosekerera ngati timaziwana utavala mopasa chikoka mochimwisa mkaidi utaphoda modabwisa ngati kuchokera ku mainterview haso bag yako ili mmanja ngati kuchokera ku ntchito ufuna undibele nchifukwa uli nyengu zinandiparata kumana hagi yako mwako yekumaramuyane mathumba para ndaenda nawareti kuchezga chatting konga yeka a minute para ndaenda nawo kuchita kupanga extend time up to night kuchita kunshema na mazina ya chitemwa sweet heart choka I'm not your sweet ufuna undibere eti asikana amuna afe sindife ma ATM ufuna undibere Ufuna bwanji kobidi usanandilore, upempha bwanji ma unitsi ngati umandiyimbira nthawi zonse umanena wandisowa ngati ukufuna chinthu, nchifukwa chiyani umanditcholera khosi zikakhala zili mthumba, ukuteta iwe ndakugwira uli ncholinga ufuna undibere? Ufuna bwanji meshi ngati tinakwatilana, bwanji osandiuza ufuna mwana yamesho tikagule matewera, zana ndakuuza tikumane saturday, wandiyankha mm am busy ndikakapanga attend chinkhoswe cha auntie. ine aya i just wanted to surprise you ndimakafuna ndikakushopere wati mm, i was just joking ndimangosereula saturday tikumane nthawi zanji kuzolowera kudyera anthu eti ufuna undibere
Patricia Kaunda. I'm sorry. For my story, it's not appetizing. But I love you too.

I love you, Jesus. Ah, dzina langa ndine Esen mwamande ndipo ndabwera ndi ndakatulo yanga mutu wake tsiku la khristimasi kodi mwalitani tsikuli tsiku lokumbukira kubadwa kwa mfumu yesu mfumu ya mafumu pa dziko lonse lapansi Mpulumutsi yemwe adatifera ife pa mtanda, kuti wakumwamba ufumu tikauone. Kodi mwalitani tsikuli? Bwanji mupanga zosemphana ndi tsikuli? Abambo inu, mutaniko ku hotelo kuno ndi akazi aweni awa? Mwawasiya achikondi anu kwanu? Ali okhaokha ndi ana awo kumudziko. Inu ndalama zonse kuthera mahule ndi mowa kuno. Kwenikweni mwalitani tsikuli? Ndiye mukachoka kuno pa zonse mutenge matenda kukagawira atsikana anuko opanda kuchimwa. Mudzafatu choimirira abambonu. Kwenikweni mwalitani tsikuli? Ndikufunsatu adona inu tsikuli mwalitani? Mwaphodapoda kukwetakweta nkhope zanu ulendo wakumahotelo mukataniko? Nanga mowawu mumwera ndani? Kutchalitchi wakuletsani ndani? Mwalitani tsikuli? mukapusatu mutenga pakati apa mukapusatu muweta chilombo ka boma apa kodi mwalitani tsikuli ndifunsatu iwe chimzimai iwe uli shashali shashali mtauni ndi amuna aweni wasiya banja lako lokhalokha uko ndi ana kumudziko chimzimai cha imvi kumutu koma kuzembera amuna aweni mtaunimu kodi suchita manyazi Mwalitani tsikuli? Mukapusatu banja lithapo pano. Ndikuti mukagona atatu mutengapo mimba pano kenako mukawapake mimba amuna anu osalakwa aja alere mimba zosakhala zawo. Komatu inu mudzafatu inu. Kodi mwalitani tsikuli? Ndunenatu iwe kanyamata kosauka ngati mbewa ya ntchalitchi. Mwalitani tsikuli? Kangali kangali kugulira asikana mowa ati kuoneka udolo pakati pa madona komatu inu mufa ndi mtima.
Kumamukonda mkazi akakuona thupi lidzichita tsembwe masaya mwetu mwetu ali mwee. Kumva kuzuna ndi chako chikondi chokhathamila kuposa tiyi kusanjika Mwake mchifu nakhala yeni yeni nzika yosasunthika yokhazikika ndi chiphaso chosasinthika chamuyaya Kumamukonda mkazi adzimva padzikoli kuti iye ndi mbambande Ndi chikondi chanthete osamalumbila kuti mbambande Uzidikila chikhwime mufikapo nkudyeka bwino mumtima mwake Kumamukonda mkazi pongotchula lake dzina mtima uzikankha mwazi Kulekanitsa unamandwa wako ndi ena otchedwa ma swazi Omangoti suzi suzi akaona mkazi mpaka mbalume kuthawa Muzamise nacho chikondi chizisefukira mopanda malire Pongotchula lake dzina mtima uzikankha mwazi Kulekanitsa unamandwa wako ndi ena otchedwa ma swazi Omangoti suzi suzi akaona mkazi mpaka mbalume kuthawa. Muzamise nacho chikondi chakuya akachiona zimuchotsa nkhawa mukhwawa la kusakondwa. Kumamukonda mkazi osati kape ndi kumphasa kongofuna kulawa malesa kenako nkumakana zintchito zako za chiuno kuiwala padzana unkati ndi wako namwino ochengeta mtima wako ngati nakubala pa mwana wa phyululu. Kumamukonda mkazi.
Dzina langa ndi Vindicator Malawi. ndabwera pano ndi ndakatulo ziwiri. Ndakatulo yoyamba, Ndimakukonda Lonje. Vula chako chitenje tiyalepo malalanje. Tili pano ndi pa phiri la Mulanje. Kusidya uko ndiye kwao kwa Asena ku Nsanje. Tiye tikaone Shire manthu wa mtsinje. Koma usaiwale kutenga chako chitenje. Usaope Lonje zikulirazo ndi nyenje. Tiye kwanu kwa Chikanje ku Chipalanje. Ndikaaone amalume ako a Chilenje. Ndikawayankha mopanda njengunje. Cha mteza chitukulo ukasinje. Ya kwanu mphanje Lonje? Tikaswe kumeneko. Lonje usaganize kuti izi nzamasewera. Koma tisadapite ku Nsanje ndi ku Mulanje. Usaiwale yathu sukulu. Paja amati sukulu si ukulu. Ana athu azakule opanda njengunje. Sindikufuna kuti azalire kumimba kuli khweru. Lonje! zindikira izi sizamasewera ndikakutengeranso amalume anga a Bonongwe nthawi imene uli mmagesi oyaka ngwee sindingachitire njengunje kuchedwa ndi izi koma chako chikondi chisazirale onga ichitira mphepo ya namondwe yongotchuka uko chakummwera kwa nthawi yochepa koma kwinako zii anthu kungosala ndi mantha Dzuwa chimenyereni, mvula yomwe tidaidikira ija itangokhala. Chako chikondi chimange nthenje, ndimakukonda Lonje. a Ndakatulo yachiwiri a ndi imene tikunena kuti Ndakumana nalo bwenzi la ochimwa lija. Ndakumana nalo mu Mzuzu. Mowa uwiri uli m'manja. Ambuye mtengeni 5 ali kwinako. moti litandiona lidangoyamba kuseka. Chimwemwe changa nanenso kuthera pomwepo. Nditangomuona ndidayamba kuopa eti. Nsalu yake yokhayo kungoikhuza, ine manjenje kuona mdima pomwepo. Ndakumana nalo bwezi la ochimwa lija! Moti nanenso ndikudabwa zoti ndili kuno ku Bhala n'kukaika nditazitengera chimkazi amwene ngati mwina ndikufuna ndisa. Ngati mwina ndikufuna ndisachite kuchedwa nacho kupita, koma chongomugwira mkono mkaziyu. Bwenzi la ochimwa lija lafika popopompo. Achimwene siyani, ndine uja amene ndidaononga mwazi wanga chifukwa cha inu. Kodi nthiti izi ndiye nzandani Ambuye? Mmayesa nawonso munazilenga kuti zidzakhale nthiti zathu? Paja polengatu munati ndife nthiti zanu. Yehova. ndichitirekoni chisoni pang'ono, mwina imodzi yokhayi ningopita nayo kwathu. Ndiziwa zonsezo zomwe uyankhula koma ndine bwezi la ochimwa limene ndidaza kuzasaka ndakumana nalo bwezi la ochimwa lija fodya ali phwephwephwe nditavala T-shirt yolembedwa BB ati pamenepo ndikusangalala itakhwitchilira ndi usi onga ikuchokera mu kitchen thupi langa lonse likulakalaka kusuta fodya chibaba chitandigwira maka uyo opanda mikangala wina ntamuika mmakutumu Ati kuonetsa ngati ndikusangalala, bwenzi la uchimwa langondiuza siya ndikundipasa pompo pompo TB, ine kungoganizira za nthenda iyi adotolo kundiletsa usazamweso mowa, fodya usazasuteso, kuyambira pamenepo mpomwe nnasintha ndakumana nalo bwenzi la uchimwa lija, lija limene linkaoneka kuti ndilabwino pachiyambi koma ndidalitaya ine munseu momwemu kukomedwa mzamdyerekezi pafika pano

Zoo walida bwanji? Osakaika kuno sikumphika wa ng'ona suzalemba apa maliro salimo kuli kunong'oneza bondo za chikonde chako pa ine mtima wako udekhe ulu udasumba chako chikhulupiro tifufute ngati mmisili wapamwamba mogomoka timange mau anga awa ngati msema mtondo gwira siwokhotakhota kapena mphepo ndadyapo kale mutu dziwa boko botolo lakokola pomanga uta mau osala ngati galasi posupuka mau anga awa chiguwa sichi sichizamela mapiko

nanangashi vyakuyowoya nilive usangwe ukhale wekha status pakuti ndiwe wakupambana kuluska chose tikufwila status.
Dzina langa ndine Yamze, mlakatuli Rahabu, ndabwera ndi ndakatulo yanga. Nanga kumwambako Enanu mukhoza kudabwa kuti nanga kumwambako kukakhala zotani? Lingalirani ndipo ganizirani mozama kuti nanga kumwambako kukakhala zotani? Nanga mwini moyo Namalengayo akadzangolamula kuti lomaliza lipenga lidzavumbwe? Akufa kumanda akudzuka mmodzi mmodzi? Mwezi, dzuwa, nyenyezi zisiye kuwala? Angelo, Afarisi komanso ophunzira ake a Yesu ali yakaliyakali kulumikizitsa makanema? Inu, inu, nanga kumwambako kukakhala zotani? Lingalirani ndipo ganizirani mozama. Nanga kumwambako kukakhala zotani? Nanga mlandu uja munaopseza ndi kugwiririra kamwana ka zaka khumi uja koma kupolisi munapezeka osalakwa kamba koti wapolisi wamkulu anali achemwali anu, nanga kumwambako mukawina? Nanga mlandu uja munaopseza ndi kuba katundu wa mwini nyumba uja koma kupolisi munapezeka osalakwa kamba koti majaji, maloya komanso wapolisi wamkulu munamkhutulira chithumba cha makobiri, nanga kumwambako mukawina? Kwanu nkwanu mthengo mdalaka njoka, kulibe zokasasira pa nkhali, aliyense akaninkhidwa malingana ndi ntchito zake. Inu, inu, nanga kumwambako mukawina?